Su nòmine su est acapiadu in modu strintu a sa Sardigna, a sa storia e a sa naturalesa spantosa sua. Seus allegando de su store 'e sa reina. Su store 'e sa reina abarrat unu pagu piticu 'e carena e si spostat cun mòvias lestras e elegantes. Sa pinnia etat prus che totu a su colore 'e castàngiu craru, peri chi a bias podet èssere prus nieddatzu. Su petus e sa 'entre funt 'e colore cera cun venaturas colore cafeo. Apartenet a sa famìllia de is alarpus, est difìcili chi non bèngiat notau. Est un'ai no mannu meda, prus a mancu coranta centìmetrus de longhia, ma tenet un'aperta 'e alas chi podet lòmpere peri a centu e cincu centìmetrus. In custa spècia de pixones, tra masculus e fèminas no ddue tenet medas diferèntzias su gosi naradu dimorfismu sessuali, is fèminas funt pagu pagu prus mannas e portant sa basi 'e su bicu mutiu chera, asuru e non grogu comente is masculus. Biendoddu de largu podet pàrriri unu storitu o unu futientu, mancari is duas spècias tèngiant coa e colores diferentes. In su perìodu de sa riprodutzione papat pijoneddos comente curculeos, chirisis, russignolos, chi colant su Mediterràneu durante sa migratzione in Àfrica. In su restu de s'annu papat bobois comente calagasos de riu, mariposa, carrabusu e àteros. Sa isura sua distinta aristocràtica non fait pensare ca inveces est un'alarpu àgili disapiedadu e prus che totu unu grandu cassadore. Is abilidadis suas si podent biri prus che totu in s'atungili, candu si pesat in bòlidu po cassare is pijonis chi tramudant po ierrare. Mancari siat unu perigulu po is ais migratòrius, su store 'e sa reina, a dolu mannu enit cassau cussu etotu de is cassadores a fura. Custu pujone si mutit gasi, non po su 'etu eleganti chi puru tenet, ma po amore de unu personaggiu storicu sardu chi at fatu meda po ddu protegere e po ddu sarvaguardare. Difatis su nomene latinu suu est Falco eleonorae, in omaggiu a Eleonora de Arborea, reina de su giuigau de Arbarè. Eleonora de Bas Serra fut fìgia de Marianu Quartu e pubidda de Brancaleone Doria. At bìviu in su sèculu catòrdixi, in s'Evu Mesanu fut sa giuighissa de su stau indipendente de Arborea, benit arremonada po essere stètia una guerrigliera àbbili e capassa, una grandu carculadora, cun miras dinàsticas precisas, atenta a is alleàntzias econòmicas, prus che totu, Cuntratu cun sa Repùblica Marinara de Gènova. Ma sa figura sua est abarrada in is annalis prus chi totu po s'aggiornamentu o emendamentu de sa Carta de logu, su còdici de leis dedicadas a giuigaus sardus. Tra is vàrius emendamentus fatus de Leonora agataus peri calincuna norma po sa difesa de is istores, ci a unu tempus, comente oe etotu, bivint a muntone in Sardigna. Eleonora difatis iat proibiu de cassare is istores mannus e de ndi oddire is pigioneddos de su niu. Custa est sa norma presente in sa carta de logu scrita in su sardu de tando. Costituimus et ordinamus chi alcuni omini non depiant bogare astore neu falcone dae niu. Su nomene scientificu de su store de sa reina est Falco eleonorae Gené. de su nòmene de su genetista milanesu ci dd'iat descritu sa primu 'ia in su milliotoxentositrintanoi Carlo Giuseppe Gené. Sa traditzione popolare at tramandau unu muntone 'e contos de istòrias mitològicas ci allegant de su ligàmene de s'acàpiu forte de Leonora di Arbaré cun stores e àbilas, Si contat, difatis, ca sa dì ci depiat nàsciri Lionora, un'àbila iat boladu a pitzu 'e su casteddu 'e famìllia, ponendosi in sa turri prus arta. Is sordaus de guàrdia iant cicau de dda cegelari, ma po de badas s'ai non si fut trìmia. S'àbila fut abarrada firma a pompiari sa ventana de s'aposentu acantu sa mama de Lionora fut faendo partu, Solu candu sa fìgia de Marianu Quartu di Arborea fut nàscia, s'arrese iat iscutu unu brìnchidu e si nci fut pesada in celu, olandu, prima de si nd'andari, una pariga 'e 'ias in giru de su casteddu e istrìulus po saludari sa 'ennia a su mundu de sa principessa ci at a diventari reina. S'annu fut su milletrecentosecorantasette e su celu surcau de s'àbila fut cussu de Molins de Rei, in Catalugna, sendo ca Eleonora fut fìgia de Marianu Cuartu de Bas-Serra e de sa nòbili catalana Timbora de Rocabertí, fìgia de su visconte Dalmàtziu de Barcellona. In s'evu mesanu, in s'època ci at bìviu Eleonora d'Arborea, tra is nòbilis famìlias isolanas, comente in cussas de totu s'Europa, Fut pratigada meda sa falconeria. Sa falconeria fut una pràtica venatoria basada a pitzu 'e s'impreu de istores e atrus pijones alarpus po aciapare feras e pruschetotu atrus pujones. In pagus faeddos, is istores furint addestrados e impreados po sa cassa. Galu oe sa falconeria 'enit praticada in Sardigna de amantiosos apassionados, esistint parècius Circulus comente Occhi di Falco e Circolo Falconieri di Sardegna ci portant a innantis cust'arte antiga e nobili. Tocat a narri peri ca sa Sardigna est s'unica regione in Italia ci possedit una norma specifica po s'atividadi de sa falconeria, difatis s'assessore de sa difesa de s'ambiente at istituiu in su duamilla e dexiotto una cummissione po s'abilitamentu de is falconieris. Essende una spècia migratòria, su store de sa reina est unu viagiadore mannu, is logos ci abitat de prus funt is ìsulas de su Mediterràneu, difatis si fait su niu in Grècia, a cantu est presente belle che s'otanta pro centu de sa popolatzione totale, e peri in is Balearis, in Croàtzia e in is costas de su Nordàfrica, calincunu paru lompet peri a is Canàrias. A pustis de s'atòngiu incumentzat su 'iaju conca a is terras prus cajentes, olat a fatu 'e is costeras de su Mediterràneu, calat a fatu 'e su canali de Suez e de su Mari Orrùbiu e si firmat a ierrari in Madagascar e in is ìsulas de Riunione e Maurìtzius in s'Oceanu Indianu. Is colònias ci bivint prus a ovest po lòmpere a su Madagascar faint unu viàgiu longu colàndu peri in mesu a su desertu de su Sahara. In Sardigna su store 'e sa reina bivit prus che totu in is ìsulas de s'arcipèlagu de su Sulcis, prus che totu in s'ìsula di U Tou, Trau in limba tabarchina, fait su niu peri in s'ìsula de Santu Predu e in su gulfu de Orosei. Est pròpiu in custas ìsulas de su sud-ovest de sa Sardigna ci su falcu Eleonore est istètiu singialau po sa primu 'ia in su milliotocentosetrintases de su generale naturalista e cartografu Alberto della Marmora chi at peri propostu de ddi ponnere su nomene Falco Eleonore in omaggiu propriu a sa reina sarda. S'astore de sa reina fait su niu bia su mese 'e argiolas in colonias numerosas preferit is costeras scosciosas e spentumas de s'isuleddas disabitadas criat finas cuatru oos Bia Ognassantu, candu is pixoneddos funt abbastanza mannus, totu sa populazione tramudat po ierrare in Madagascar. Una particularidade sua est cussa de fare su cocoi in sa preda asciuta, in is istampus de is orrocas ci s'incrarant a mari a cantu nemos ddu podet infastidiare, peri chi in is ùrtimus annus, po more de scaladores e escursionistas, sa trancuillidade sua est posta sempri de prus in perìgulu. Bita sa presèntzia manna de custu pixone in Sardigna, prus che totu in s'ìsula de Santu Predu, sa LIPU, Lega Italiana Protezione Pixones, in su millanoixentosenorantunu at fundau s'Oasi Lipu de Carloforte, ci est 'alu ativa gràtzias a su traballu de is volontàrius. Sa punna sua est cussa de protègere e difèndere is istores de is cassadores a fura e de is collezionistas cena coro. Sa LIPU de sempre est atenta a sa cunservatzione de sa Larpus, po ddus tutelare e sustenere atziones contras a sa cassa illegali e sa difusione de is bonas pràticas agrìculas. In su centru de recùperu de s'ìsula Santu Predu, dònnia dì erribant decinas de custus animales galanos, fertos o chi non podent olare, benint curados e torrados a pònnere in libertade. Totu gràtzias a s'impignu de is bolontàrius e de is operadores e sòcius de sa LIPU. Peri in àteras limbas de su mundu, su nòmene de Eleonora est acapiau a su stori de sa reina, in francesu difatis si narat Faucon d'Éléonore, in inglesu Eleonora's Falcon, in spagnolu Halcón de Eleonor, in tedescu Eleonorenfalke, in sardu comente eus spiegadu si narat Astore ma peri Store, Istore, Storitu a segunda de su logu. De immo in susu, ogna ia ci seus in logu 'e mari provaus a artiare is ogros a celu poite in pitzu 'e sa conca nostra podet essere ci siat olandu propriu